na-enye nsogbu na ana Biafra na-eme ka Nnamdi Kanu na-ata ahụhụ n'obodo oyibo taata ka ọ ya zawazikwa oke abịa ma ndị niile na-eme aghụghọ n'ọma mbara in any state in Biafra land wee were occultic power power of influence wee na-edisiv Nnamdi Kanu n'obodo oyibo na-edisiv ndị ndị the government of Biafra asị m the elders of Biafra the monarchs of Biafra who are here

ndị ọcha bịa buru ka anyị wee ji ụzọ ndị be anyị bịa anyị sị taata ka anyị ewechigha ya azụ anyị ji mkpakọrịta nke ụmụ Biafra ndị aka ji ọfọ nọ ebe a ndị eze nọ ebe a ndị okenye ndị Biafra nọ ebe a wee na-ekwubi okwu taa sị na mmụọ niile ndị emejọrọ emejọ ndị emere Holy Ghost fire weta aghụghọ wee na-emesi iwe agaghị achụ mmụọ achụ na ọkpasi iwe ka a na-akpasi iwe anyị na-asụ iwe eze ka ahụ na-egbusi ụmụazị anyị ọgbaghara niile dị na Biafra anyị sị taata ka ọ ya-akwụsị monitoring spirit eji a control the powers ndị ji ekwu eziokwu taata ka ọ ya-akwụsị ọbara ọhụrụ na ọbara ndị mmadụ eji achụ aja iji wee control the powers

ekene m ụnụ aha m bụ eze na Udeji Ndubueze Jonas Onowu ndị Igbo na South Africa ife nji eme vidio a bụ gbasalụ well trained Boko Haram fighters a na-eshiftu n'ana Igbo otego eshiftụrụ ndị a before the lockdown mana ọ bịaziri ka njọ kemgbe e nwere lockdown e wee na-epushizi more number of them ha wee la-abata ana Igbo some of them are already strategically placed achọkwa m ime ka ụnụ mata na ọ bụrọ ugbu a ka e nwetara security report gbasara ife a na-eme kịta na these fighters from all over Africa esendrịta n'Igbo ọ bụrọ kịta ka e nwetara the report mana ndị Yoruba nwetara their own report decide ịfọmụ Amotekun to protect all the Yoruba territories ndị Igbo nweta nke fa our governors gbachie nkịtị mgbe a kpọziri mitin akpọ akpọ Mohammed Adamu bụ inspector general of police a Fulani man to be part of the meeting eh? so mgbe ọ hapụzi part of the meeting Nnia Nwodo and ndị igwe nọ na that meeting had to walk out because fa achọrọ ịbịa mebezie meeting with onye ndị nne anyị na-atụ ụjọ na ha nwa bịara ịwakpo anyị ọgụ na ọ ha nwa na-egbusi ụmụnne anyị anyị abịazie ka ha bịa soro anyị mebe meeting so Nnia Nwodo had to leave the meeting so ife nji agwa unu bụ na that is to show you how the level our governors ji dị compromised with this current eh, oppressive government of Muhammad Buhari na ife m na-ekwu bụ na ndị Igbo kịta anyị ama rapụzi our security safety and security in the hands of our governors yes e nwere some vigilante ha fọmụrụ mana vigilante ha fọmụrụ adịrọ enough we need to throw our weight behind the vigilante monitor the operations of those vigilante support them with more men supportuo fa with resources ndị igbo all over the world anyị nwere different structures with the structures on the ground ma town union ma ndị vigilante ma ndị igwe ma all the igbo meetings niile e nwe now is the time to throw our weights behind all these meetings ka anyị fụ na e protect ala igbo maka ọ bụrụ na anyị protect ha ala igbo anyị ama nwezi ebe ọbụla anyị ga-akpọzi n'ọ be anyị ndị igbo nọ in diaspora now is the time you have big roles to play anyị ama anọzi na-agba ọnụ na social media be anyị na-agba ọkụ ka anyị were nwee ọgbakọ niile dị iche iche ndị isi coordinate your people coordinate your meetings maọbụgodokwe social club it doesn't matter coordinate any meeting ọ bụ ndị Igbo nwere coordinatie nụ onwe ụnụ uh, mobilize their resources ka enwee ike support fa to defend Igbo land because these people are already strategically placed the only thing fọrọ kịta bụ ị supplyzi fa ammunition which will soon be supplied nke bụ na between now and December anyị ama nwezie place anyị ga-akpọ be anyị ife ọ ga na-adazi bụ gbum gbum gbum gbum different places we know how these people operate bikonụ ụmụnne m ugbu a abụrọ mgbe anyị ji eme e kwuo a saa ma ikwu ife na-enwerọ isi nkata na-agaghị abara anyị uru ka anyị focus on the issue of safety and security of Igbo land let us mobilize resources let us play roles onye ọbụla anyị nwere ike each of us have a role to play

ndị a ama melinwu anyị maka why ife ha ji awakpo ndị mmadụ bụ na ha na-abịa n'ime abalị ha bịa n'ime abalị ọ their strategy unu na-ehi ụra wakpo unu maka ha bịa face to face anyị mara anyị nwere dike ndị Igbo nwere dike we will fight back and they will defeat them so let us empower our people let us coordinate with our people so that they will be able to defend Igbo land ndị na-agaghị abanwu n'iru ọgụ ga-akwado ọgụ maka na nkwadoro ọgụ ka ịnụ ọgụ so we can do it we can defend our place biko ndị Igbo all over the world ndị ọbụla kpaba nkata yes a nọ na lockdown but communication can still go on anyị ga-acommunicate enwere resources resources can still move n'agbanyeghị na enwere lockdown so let us do it now before it is too late udo dịrị onye ọbụla chukwu gọzie unu bye bye